na o nwere ife na-eme nothing dey happen hmm? onye nwelu cockroach na cupboard ya na-atụ egwu gọọmenti investigate ya ọ bụrụ na gọọmenti invite m for investigation I will go o nwere ihe dị bad in the video and the video a video of 2023 ana m ekele ndị kpọọ m n'ekwentị ndị chat mụ na ndị na-acomment in favor of me na-asị m Igwe Credo kpọọ Yanbaba ka o butuo the video that video wu was posted on the business platform of Yanbaba eh, content factory enwerọ m the right inye ya order to eh, pull down the video do you understand me ọ sọ mụ na Yanbaba ma ihe melu eji mee that video and as long as I'm concerned

I am as white as snow I am as white as snow maka ndị ekworo ju na social media ya mere m ji wee gwa unu sị unu na ọ mụnwa wụ mpu unu if you enemies of my progress I will always be 100 yards ahead of you people hapụnụ gọọmenti ka ọ rụọ ọrụ dịrị ya oke na ọrụ dịrị ya dịka i protect the life and properties of citizens ihe Soludo na-eme amaka eje m program na Authority FM today as early as 7:30 anọlugo m Authority FM today to speak about the new security outfit Soludo wepụta ihe Soludo na-eme amaka ndị ya jisi ike onye chịrị mma ga-achịkwakwa ọzọ I am not in any way afraid of the government ị invite m for investigation if they see me ọ wụ na ba na-eme anya ọ dịka ihe m na-eme na ha ghọtachara ngịnwa wụ onye na-ekwu okwu ọ bụrụ na ihe ị na-eme adịcharọ mma n'anya gọọmenti ma e invite jee jee zaa oku jee jee zaa ụgba ịgba n'ọsọ zaa ụgbọ anyị anarọ m ezo ezo anọ m everywhere my number dị littered in all social media platform ọ wụ na o lugolu m na ọ mụnwa ka o luru na a ya investigate sị bịa investigate m ọ wụ na ị nwee cockroach in your cupboard mgbe a ka ị ya atụwa egwu gọọmenti ịkpọ ị for interview and investigation and mara amara na investigation abụrọ just ị jee nataba ozugbo a ya investigate your account malụ ka ego si abata afụ investigate your business malụ ụdị business ị na-eme na-enye gị ya bụ ego a fụrụ na your account audit a ya investigate your social media platforms malụ ma i so instigate violence and war to the general public ejee n'ebe nwa ị na-alụ ọrụ ị sị na ị na-eme dibịa ma ọ na ị na-eme eze nwaanyị ma ọ na ị na-aka ụka investigate kwuo your environment then ejee n'obodo ịjụ ese igwe obodo ya dịkwa aware of iri claim na ị na-eme pg obodo yị ọ dịkwa aware of iri claim na ị na-eme security outfit obodo yị ọ dịkwa aware na iri claim na ị na-eme echeke your record echeke your database i see so many of you happy that na ndị e ndị nọ under investigation anatabe onwere onye atụrụ nga onwere onye amalụ anwelụ handcuff n'aka ọ ibulu ozu onwe yị ị jee akpọọ yị ị jee akpọọ yị ị zaa ị feelzie na ebe ị nọ nọ ịnọkwata azụ na ndị mmadụ ebutego pressure too much ị jili aka yị jee eje ị needirọ ka akpọ gị akpọ ịmara na ị na-eme dibia na dibia wụ ọrụ ị na-alụ na ịbụ a native doctor bụlụ ọrụ bụlụ ebe i si eli nni kunie jee na gọọmenti ka ejeje malụ ka i si kwado o nwere onye ya-anwa anwa tụọ ghị na nga ma ọ na prison na ịbịalụ for investigation it is an open investigation onwere onye na-amanhandle yị onwere onye na-apịa gị ọkpọ n'anya onwere onye na-eti yị ive ọ mgbe a chọgideziri chọpụta na o nwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ka ihe ebido sawa ụgba so o nwere onye egwu anara atụ m asị ndị na-acomment yeri ya na drop comment onwere cockroach dị na this cupboard ọwụ na itinye arụ emeghe m gosi yị ịfụ nke ọwụ na ịjụlụ ese akọwalụ gị ka o si bịa onwere mmụọ m bute ebute ma ọwụ onwe anything ive m ma wụ pụta ụtụtụ ewenye m ọjị wenye nzu kpee ekpele ịbịa be m ewepụtalụ m gị ọkwa nzu m wepụtalụ gị ọkwa ọjị m ịchọọ ka ịfụ ọfọ m mara ọfọ ndị be nna m ji ekpe ekpele anyị ejebe n'obu eluo n'obu ebupụta ọfọ ikenga agụ nkwọ ịfụ ọka ike ọfọ ikenga agụ nkwọ ịjụ ese n'obodo agwa ghị na yes ibe a wụ obu ndị be akụnne ihe a wụ obu ndị be okoye akụnne ịchọ artifacts m ji eme ihe m na-eme m na-epost online ịbịa na ọdịnana museum nri egosi m gị the artifacts both ma content m na-ekreti and other things anara m ezo onwe m ezo so mara ya amalụ

ụwa niile ma ihe m na-alụ ive m na-alụ ezora ezo I am a graduate of history and international studies were ezigbo result pụta for as long as na ọrụ adịrọ na na obodo anyị aka ji m talent na-enye onwe m nni na-ekreti content online na-eli nri na-eme buying and selling of cars and properties bụrụ a realtor signed under different different uh, uh, uh, real estate companies from 2023 22 till now currently with Jurimo real estate o nwere ibe zoro ezo ebe Credo nọ so ị gbakasị na ịtazi na onwe gị amusu sị na ọ Credo ka ị na-ata amusu anọ m nwere ibe na-emeni gọọmenti na-alụ ọrụ investigation are going on ọ wụrụ na o lu i jee jee zaa ụgba akakolo ịkọwa ọ bụrụ na o lu m eje m zaa o nwere ibe zoro ezo n'okpuru anyanwụ ajụọ ese n'obodo ị malụ ka omume i si wee dị n'obodo malụ ụdị ndị gị na ba na-emekọ ibe kedu ụdị ndị na-achọta gị iwu onye na-akwụ ajọ nkwụkwụ nwere ibe dị na-ewu so ndị na-agbagharị ọsọ ndị na-atụgheri egwu na ndị na-akọgheri ọnụ na social media unu na-eme onwe unu ya mbaba na-eme business ya ọ chọọ post ya 40 times na postuo nwere ibe ntị iru na-ewu ma mụnwa Igwe Credo na-agwa sị that I am as white as snow ị chọọ verify ya bịa verify ya m o nwere onye m ji nke o nwere onye ejire m enwere a single soul m ji 1 naira ma onye ji m ya akwụ m ụgwọ o ji m ana m ekene gọọmenti Soludo na-ekene ndị tiile aka fụ na Anambra State dị mma Asaba ka m nọ mana mgbe e bidoro ibe security turn around m fụ na obodo anyị ya adị mma m wee natala and o nwee ka m na-esi nyelụ gọọmenti aka ka a fụ na obodo dị mma I will do it I am a good citizen of Nigeria and Anambra State and a representative of Igbo culture and tradition abụ m nwa Nri na Adama I can never ever de de de uh, eh, denounce or m nọkata etu m nọkata a nụnwa sị na m abụrọzikwa onye Igbo na m anaghịzi eme ọdịnala ana m eme ọdịnala and ana m eme omenala Nri

ha na-eme ọfụma and the peace and prosperity ya abịa na Anambra State o nwere onye ya egbochinwu ya nobody is above the law gọọmenti kpọọ oku ị zaa oku daalụ Stay connected on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless you.